Bhuel, do tháinig isteach i saol na Gaelainne i bhfad siar, is dóigh liom gur i 1973 a bhí ann, nuair a bhuaileas le Cathal Ó Luain agus Kathleen Maude ag coirm cheoil de chuid Alan Stivell sa Staidiam Náisiúnta ar an gCuarbhóthar Theas. Chuireas aithne mhaith ar Chathal agus Kathleen ina dhiaidh san agus thugadar isteach sa Chonradh Ceilteach mé. De réir a chéile ansan is ea a chuireas aithne ar shaol na Gaelainne agus ar ghluaiseacht na Gaelainne i gcoitinne agus d'éiríos gníomhach ansan. I dteannta daoine eile bhunaíos craobh de Chonradh na Gaeilge i mo cheantar féin, Na Saoirsí, agus nuair a d'éiríomar as an gConradh roinnt blianta ina dhiaidh san bhunaíomar Cumann Gaelach na Saoirsí agus dheineamar an eagraíocht san a leathnú amach go dtí Rialto agus Cros Araild agus an Port Aoibhinn. Agus bhí daoine ós na háiteanna sin páirteach inár gcuid imeachtaí. Am éigin sna hochtóidí ansan, bhíos ag caint le Cathal Ó Luain agus mhol Cathal dom éirí gníomhach i nGaelscoileanna. Bhí mo chlann féin ag tosnú ar an ngaelscolaíocht an tráth san agus bhí spéis agam san earnáil ghníomhaíochta. sin. Ní raibh mórán eolais agam fén eagraíocht féin. Bhí fhios agam go raibh an eagraíocht ann ach ní rabhas soiléir i dtaobh an róil a bhí ag Gaelscoileanna. Bhí baint agam le bunú Scoil Santain i dTamhlacht agus bunú Ghaelscoil Inse Chór roimis sin agus mé i mo mhac léinn, ó thaobh bileoga a chur isteach sna dóirse sna ceantracha san agus is cuimhin liom a bheith i láthair ar oscailt oifigiúil Scoil Santain, mar shampla. Mar sin bhí gliondar orm an deis a dh'fháilt páirt a bheith agam i nGaelscoileanna mar sin agus mar ba léir san am san go raibh deis ann dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh doras isteach a thabhairt do pháistí agus dá dtuismitheoirí i saol na Gaelainne tríd an oideachas. Ina theannta san, bhí na hiarrachtaí a bhí ar siúl ag an Stát ó thaobh an oideachais dhátheangaigh de go dtí sin ag trá, agus bhí scoileanna a bhíodh ag múineadh tré mheán na Gaelainne tráth, éirithe as an gcleachtas san fén am san. Bhí claochlú diúltach tar éis teacht i bhfeidhm, leis. Bhí an LFM tar éis a bheith gníomhach, agus bhí an Rialtas tar éis an ceanglas dátheangachais ó thaobh dul isteach sa Státseirbhís a bhaint sa bhliain 1973. Bhí an Ghaelainn agus pobal na Gaelainne saghas imeallach ó thaobh an stáit fén am san agus bhí deis ann, trí Ghaelscoileanna, spás nua a chruthú don nGaelainn sa todhchaí. Domsa, níorbh ionann tacú leis na Gaelscoileanna agus caitheamh anuas ar na gnáthscoileanna nó na scoileanna Béarla, mar bhíos féin ar ghnáthscoileanna, mar a thugtar orthu, agus thugas an Ghaelainn liom, mar a dhein daoine eile. Agus bhí an-chuid múinteoirí agus aicmí a bhí an-dhearfach faoin nGaelainn. Ní hé go rabhas ná na daoine go rabhas ag obair leo i nGaelscoileanna míshásta leis na leis na gnáthscoileanna. An rud a bhí ann ná go bhfacamar go raibh deis ann, agus b'fhéidir go raibh an t-am tagtha, an Ghaelainn a chur i lár an chórais oideachais ó thaobh í a bheith ina teanga theagaisc seachas díreach ina habhar teagaisc, agus tríd sin, go bhfaigheadh na daltaí blaiseadh ar an eispéireas a bhí faighte agam féin nuair a bhuaileas le Cathal Ó Luain agus Kathleen Maude fadó, sé sin, nach ábhar scoile amháin í an Ghaelainn ach gur eochair í chun doras nó fuinneog eile ar fad a oscailt do dhaoine, agus an cúlra agus an cultúr go léir a bhaineann leis sin a chur ar fáil dóibh. Bíonn caint ann na laethanta seo ar ról na staire sa Chóras Oideachais a laghdú, agus ní thaitneodh sé sin liom go dtarlódh sé sin, mar ceapaim go bhfuil sé an-tháchtach go mbeadh deis ag gach aon duine in Éirinn, agus táimid ag caint fé gach aon duine, daoine go bhfuil a muintir anso leis na céadta nó na mílte bliain, agus daoine atá díreach tagtha ó thíortha eile, aithne a chur ar an nGaelainn mar ghné luachmhar dá saol, atá níos mó ná ábhar scoile agus go mbeadh an teanga ina heochair chun an t-eispéireas Éireannach ina iomláine a oscailt do dhaoine. Dúshlán mór a bhí roimh an eagraíocht na blianta san agus roimh choiste bunaithe, coistí bunaithe na scoileanna ná teacht ar fhoirgneamh a bheadh oiriúnach agus incheadaithe ag an Roinn. mar fhoirgneamh sealadach don scoil agus bhraitheas go raibh sé suntasach an uair sin go mbíodh na coistí bunaithe i gcónaí ábalta tarrac as an dtobar tacaíochta agus dea-thola a bhí acu i measc an phobail agus foirgneamh nó úsáid foirgneamh a aimsiú áit éigin agus bhí duine éigin ann i gcónaí, gan mórán Gaelainne b'fhéidir, a déarfadh, Féach, tá baint agamsa le CLG, nó leis an gcumann sacair, nó leis an gcumann rugbaí áitiúil, agus b'fhéidir go mbeadh sibh ábalta úsáid a bhaint as an bhfoirgneamh s'againn. Agus chonacthas domsa go raibh rud ar leith againn ansan, go raibh gluaiseacht phobail sa chiall cheart againn, agus go raibh an ghluaiseacht sin bunaithe ar léargais thábhachtacha éagsúla ós na daoine as cúlraí éagsúla a bhí tagtha le chéile chun Gaelscoil a bhunú. Ceann dos na cuspóirí a bhí againn leis an iris, agus a bhí agamsa mar eagarthóir, ná a chinntiú go raibh an iris ag freastal ar na grúpaí, aicmí go léir a bhí páirteach san eagraíocht, agus ina theannta san, a chinntiú go raibh an iris á húsáid chun na saincheisteanna ar theastaigh ón eagraíocht iad a phlé go poiblí agus leis na comhpháirtithe oideachais eile á gcur amach le haghaidh díospóireachta, agus go gcuirfí tús leis an bplé sin. Uaireanta. Bhíodh an plé sin conspóideach, conspóid an phainéil, mar shampla, ach bhí an machnamh straitéiseach ar siúl freisin. Cúis mhór a bhí leis an dul chun cinn a dheineamar mar eagraíocht ab ea an fhoireann fhíorchumasach a bhí againn. Bhí Deirbhile Nic Craith ina riarthóir agus nuair a d'imigh Deirbhile go dtí Cumann na Múinteoirí, ceapadh Jacqueline Ní Fhearghusa ina háit. Bhí buanna ar leith ag an mbeirt sin agus, leis an obair mhór a dhein Deirbhile agus Jacqueline, cuireadh an creat ar fáil chun tacaíocht láidir a thabhairt dos na scoileanna agus do bhunaitheoirí na scoileanna agus chun deis a chruthú dos na daoine deonacha ról éifeachtach a imirt. I dteannta Dheirbhile agus Jacqueline bhí daoine breátha eile ann, bhí Deirdre Ní Lúing, Nóirín Ní Loingsigh, Kathleen Nic an Ultaigh, Treasa Ní Bheainín, Bríd Ní Chlochartaigh, Colm Ó Dúlacháin, Kay Uí Shándair, Caroline Ní Mhóráin, Máire Nic Pheadair, Helmi Saidléar, Anna Ní Thuama agus daoine eile nach iad. Ba bhlianta móra fáis iad na nóchadaí. Bhí an-chuid Gaelscoileanna á mbunú ar fud na hÉireann agus bhí an eagraíocht an-ghníomhach. Bhí neart fadhbanna agus dúshlán le réiteach maidir le cóiríocht sna blianta san, áfach, agus bhí an baol ann go bhfágfaí na leanaí ar an dtráigh fholamh, agus uaireanta ba chonstaic iad na comhpháirtithe oideachais eile a bhí ann cheana. Bhí buairt ann fé líon na ndaltaí agus go gcaillfeadh scoileanna seanabhunaithe múinteoirí, ach sé an dearcadh a bhí ag Gaelscoileanna ná gur ag bunú scoileanna a bhíomarna agus gurbh ionann scoil a bhunú agus fostaíocht a chruthú le haghaidh múinteoirí. Bhí an tAire Oideachais, John Wilson, an-bháigiúil leis na Gaelscoileanna agus d'fhág sé a thacaíocht mar oidhreacht ar shlí. Ó thaobh na Gaelainne de, áfach, ní raibh sé fuirist plé leis an Roinn go laethúil tré mheán na Gaelainne ina dhiaidh san, mar go raibh líon na státseirbhíseach a bhí dátheangach gann fén dtráth san. Bhíodh príomhoidí ag tuairisciú go rialta go raibh deacrachtaí acu Gaeilgeoir a aimsiú nuair a ghlaoidís ar an Roinn, mar shampla. Agus maidir leis an gComhchoiste a bhí ann idir an Roinn agus Gaelscoileanna, comhchoiste a bhunaigh John Wilson, dúirt duine sa Roinn linn lá amháin Go dtiocfadh an lá ná beadh duine ar bith fágtha sa Roinn a bheadh ábalta gnó a dhéanamh linn tré mheán na Gaolainne. Is dóigh liom gur chruthaíomar fórsa san earnáil oideachais nach bhféadfaí neamhaird a thabhairt air. Bhí scileanna ar leith ó thaobh an mhachnaimh straitéisigh ag Breandán Mac Cormaic agus chuidigh sé sin go mór linn agus an eagraíocht ag plé leis an Roinn. Is cuimhin liom cruinniú a bhí againn léi leis an Roinn chun an Foras Pátrúnachta a bhunú agus b'é an t-ardrúnaí a bhí ann san am san, Tomás Ó Gillín, fear go raibh Gaelainn mhaith aige. Cruinniú fada a bhí ansan agus bhí an toradh éiginnte go dtí an nóimeat deiridh. Bhíomar ag lorg rud stairiúil, bhíomar ag lorg ról mar phátrún do Fhoras a bhunódh Gaelscoileanna seachas go mbeadh ar gach scoil nua dul go dtí an easpag, an tEaspag agus iarratas a dhéanamh go bhfeidhmeodh an tEaspag, nach raibh baint ar bith aige le bunú na scoile, mar phátrún dóibh. Rud reabhlóideach a bhí ansan. Bhí drogall ar an Roinn agus thuigfeá dóibh agus bhí buairt ar na heaspaig leis mar, cé gur thuigeadar an rud a bhí ar siúl againn agus na cuspóirí a bhí againn, bhíodar buartha fé scoil a roghnódh go mbeadh sainmheon Caitliceach acu Agus ná beadh an t-easpag Caitiliceach ina phátrún ar an scoil sin? Agus conas, sa chás san, go bhféadfaí a chinntiú go bhfaigheadh na tuismitheoirí an sainmheon Caitiliceach a bhí uathu? D'éirigh le Gaelscoileanna a léiriú go mbeadh an Foras Pátrúnachta in ann feidhmiú mar, maidir leis na freagrachtaí go léir a bheadh ar phátrún, agus ná beadh na freagrachtaí sin á gcoimeád siar, le hidéolaíocht ar, ná bac ar bith. Bhíomar ag plé leis an bhfeachtas san agus le gach rud eile a bhí ar siúl againn go gairmiúil. Ní raibh aon chlár oibre folaigh againn. Bhíomar ag iarraidh an Ghaelscolaíocht a chur ar bhonn ceart agus ceann dos na cuspóirí a bhí againn chun é sin a dhéanamh go héifeachtach ab ea ár bhForas Pátrúnachta féin a bheith againn. Ní déarfainn go bhféadfaí. Bhí an saol poiblí in Éirinn ag athrú an uair sin, go mór, agus címid le blianta beaga anuas go bhfuil sé athraithe i bhfad níos mó ó shin. Ach an uair sin bhí ról lárnach ag an Eaglais sa chóras oideachais. Ba ról é sin a fuair an Eaglais i bhfad roimh bhunú an Stáit. Is ról é a fuaireadar nuair a bhunaigh na Sasanaigh na scoileanna náisiúnta féin. Is sine qua non é COGG a bheith ann, mar ní raibh ag éirí leis an Roinn ná leis an gcóras a bhí ann na háiseanna teagaisc a chur ar fáil. Bhí Gaelscoileanna ag dul isteach, agus uaireanta gan fáilte romhainn, i gcóras a bhí ar an bhfód le fada, agus a bhí á riaradh ag páirtithe eile. Thóg sé tamall ar Ghaelscoileanna a thaispeáint go rabhamar i láthair agus i ndáiríribh nach raibh sé i gceist againn imeacht. Chun cás na bpáirtithe eile a thuiscint, is dóigh liom go raibh imní de shaghas éigin ar na múinteoirí agus ar cheardchumann na múinteoirí go mb'fhéidir go mbeadh scata díograiseoirí Gaelainne nach raibh tuiscint acu ar an oideachas ag cur a ladhar isteach sa seomra ranga. Uaireanta, díríonn daoine ar na priacail a bhainfeadh le cor nua seachas ar na buntáistí. Ach is dóigh liom, tar éis tamaill, gur éirigh linn a léiriú dos na comhpháirtithe oideachais eile go rabhamar i ndáiríribh, go rabhamar chun leanúint ar aghaidh agus gur daoine freagracha ab ea sinn. Is dóigh liom gurb é sin an rud a bhaineamar amach sna blianta san, gur léiríomar nach fás aon oíche a bhí i gceist le Gaelscoileanna, go raibh cuspóirí ag an ngluaiseacht seo a bhí bunaithe ar anailís agus ar mhachnamh seachas ar ghníomhaíocht ar ala na huaire. Thuigeamar go raibh an t-am tagtha go ndéanfaí eintiteas dlíthiúil as an eagraíocht agus, sa chás san, go mbeadh struchtúr cuideachtan againn agus gurbh é an coiste riartha an bord stiúrtha agus an tUachtarán an cathaoirleach ar an mbord stiúrtha agus go mbeadh príomhfheidhmeannach againn, sé sin, an riarthóir a bhí againn go dtí sin. Agus chuidigh sé sin linn agus sinn ag plé leis an Roinn agus leis na comhpháirtithe eile mar go bhféadfaí an cheist a chur am ar bith, bhuel, cé sibhse féin agus bhíomar ábalta a rá, bhuel, is cuideachta sinn, tá stádas dlíthiúil againn. Is dóigh liom gur chuidigh sé sin go mór linn ó thaobh ár seasaimh de mar bhíomar á éascú dóibh siúd a bhí ag plé linn glacadh lenár gcuid bona fides. Go deimhin, d'éirigh linn leas a bhaint as ar stádas nua chun aitheantas oifigiúil mar mholtóir iarrthóirí i dtoghcháin an tSeanaid a bhaint amach. Níor athraigh an stádas san comhdhéanamh na heagraíochta, áfach. Bhí an meascán de scileanna agus taithí a bhí an-luachmhar dúinn go dtí sin, fós againn. Luaigh mé cheana an tuiscint straitéiseach a bhí ag Breandán Mac Cormaic. Go deimhin, ina theannta san, bhí oideachasóirí den gcéad scoth againn inár measc, Treasa Ní Eachthairn, Brenda Ní Shúilleabháin, Dónall Ó Conaill, Niamh Ní Mhaoláin, Fionnuala Ní Chaisil agus daoine eile nach iad. Agus d'fhág an saineolas san go raibh gach gníomh a dheineamar bunaithe ar scothchleachtas an tumoideachais agus ar leas an dalta sa tseomra ranga. Go deimhin, bhí cisteoir againn, Micheál Ó Riabhaigh, agus Oifigeach Cistíochta, Seán Ó Nuanáin, go raibh ard-scileanna cistíochta acu. Bhí sé sin an-thábhachtach dúinn mar, cé go raibh deontas againn ó Bhord na Gaeilge, sé sin, Foras na Gaeilge anois, agus úsáid oifige in Áras an Bhoird, bhí an maoiniú teoranta, go háirithe agus fás mór fén ngluaiseacht agus fén eagraíocht go náisiúnta. Is cuimhin liom go n-eagraíodh Micheál agus Seán seisiúin Bhingo in áiteanna éagsúla, áit éigin in aice le Cluain Eois ach go háirithe, más buan mo chuimhne, agus cruinníodh airgead suntasach don eagraíocht leis na himeachtaí sin. Is dóigh liom gurb é sin an rud a tharla. Toisc go raibh éirithe linn Foras Pátrúnachta a bhunú, is dócha go raibh na cúraimí a bhain leis an réimse sin imithe go dtí an bhForas Pátrúnachta. Bíonn a ré féin le gach eagraíocht. Sa ré a bhí againne, bhí, ba ghá an eagraíocht a chur ar bhonn ceart ó thaobh struchtúr dlíthiúil de, Gaelscoileanna a bhunú mar chomhpháirtí sa Chóras Oideachais agus, dar ndóigh, scoileanna nua a bhunú. Tréimhse mhór fáis a bhí ann agus bhí an obair go léir a bhain leis sin le déanamh. San am gcéanna, bhíomar ag cuidiú le múinteoirí sna Gaelscoileanna comhphlé gairmiúil a bheith acu eatarthu féin agus, i gcomhar leis an Roinn, laethanta oiliúna a bheith acu. Mar sin, bhí bhí an-chuid ar siúl ag an eagraíocht. Sa lá atá inniu ann, is dóigh liom gurb é an dúshlán is mó atá roimh ghluaiseacht na Gaelscolaíochta ná córas éifeachtach a cheapadh chun a chinntiú go bhfuil an Ghaelscolaíocht ar oscailt dos na hÉireannaigh nua. Tá bacanna áirithe ann ó thaobh gan Béarla ná Gaolainn a bheith ag cuid mhór dos na teaghlaigh atá ag teacht isteach in Éirinn anois agus gur tosaíocht dóibh an Béarla a fhoghlaim, ní nach ionadh. Mar sin, tá dianmhachnamh le déanamh agus tá réiteach le haimsiú gan mhoill ar an dúshlán san, is dóigh liom. Ní foláir an Ghaelscolaíocht a bheith ar oscailt do chách agus ní foláir dos na hoideachasóirí oilte atá inár measc dianmhachnamh a dhéanamh ar an gceist sin agus teacht ar réiteach gan mhoill. Cheana féin tá naimhde na Gaelscolaíochta ag baint mí-úsáid as an dúshlán san a bheith againn. Tá gach aon cheantar éagsúil, mar sin na himthosca a bheadh ag teastáil chun pobal Gaolainne a bhunú, a fhorbairt agus a chur chun cinn i gceantar amháin, b'fhéidir nach n-oibreoidís do gceantar eile. An rud atá ag teastáil ná daoine a thuigeann an ceantar, daoine, b'fhéidir, a bhain leas as a dtuiscint ar a bpobal chun an ghaelscoil a bhunú sa chéad áit. Murab ionann agus Conradh na Gaeilge a bhíonn ag plé le raon leathan cuspóirí agus a dhéanann obair an-mhaith. Bhí Gaelscoileanna ag plé le haon chuspóir amháin agus leanfadh an cuspóir sin go diongbháilte. Má táthar chun cuspóir den tsaghas san a chur chun cinn ní foláir eagraíocht aon chuspóra a bheith ann, is dóigh liom. chun díriú air sin agus ionchur a bheith ag na comhpháirtithe cultúir eile ann, Conradh na Gaeilge a mbíonn an-bhaint ag a gcuid ball leis na Gaelscoileanna ina measc. Níl na tacaí pobail ann ó thaobh na Gaolainne de agus atá ag roinnt teangacha eile nach mórtheangacha iad ó thaobh daonra labhartha agus pobal labhartha de, In an-chuid ceantracha, tánn tú ag iarraidh rud a dhéanamh ar shlí in vacuo. D'fhéadfá dul amach ar an tsráid ansan agus caoga duine a fheiscint. Cá bhfios duit cén méid díobh san gur Gaeilgeoirí iad, cén méid acu a bhfuil Gaolainn éigin acu. I mo thaithí féin, beidh meon dearfach i leith na teangan ag a bhformhór. Mar sin, tá obair le déanamh ansan. B'fhéidir dá mbunófaí eagraíocht a bheadh dírithe ar aon chuspóir, ar an aon chuspóir sin amháin, pobal Gaolainne a thógaint timpeall ar Ghaelscoil b'fhéidir, atá seanabhunaithe agus go bhfuil ag éirí go maith léithi, b'fhéidir go léireofaí go bhfuil samhail ann nó modh áirithe ann chun dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh pobal labhartha de. Ó thaobh mhórcheantar Bhleá Cliath de, is dóigh liom go bhfuil plean éigin ag teastáilt agus go bhfuil lárionaid ag teastáilt ar an dtaobh ó thuaidh agus ar an dtaobh ó dheas agus go deimhin in oirthear na cathrach chun an ról lárnach san a chomhlíonadh. Tá pobail áirithe Gaolainne in áiteanna éagsúla, bídís mór nó beag, ach sé an dúshlán ná iad a thabhairt le chéile agus lárionad a bheith ann, mar atá i gceist le Cultúrlann Mhic Ádaim Ó Fiaich i mBéal Feirste, mar shampla, ina bhféadfaí an amharclannaíocht a chur ar bun, scannáin a thaispeáint agus ócáidí eile a reáchtáil, go háirithe don aos óg, lena dtabharfaí daoine le chéile mar phobal. Tá sé tábhachtach plean oidhreachta a chur ar bun dos na lárionaid chultúir sin nó imeoidh an fhís agus an díograis chun í a chur i gcrích nuair a imeoidh na bunaitheoirí nó lucht na físe. Má tá daoine in aghaidh na Gaelscolaíochta, ní bheidh aon drogall orthu teacht ar chúiseanna chun locht a fháilt uirthi. Sin é mo thuairim féin. Cáineadh áirithe a bhí coitianta tráth ab ea gur dream meánaicmeach, scothaicme de shaghas éigin, iad lucht na Gaelscolaíochta. Ba mhinic agus mé á rá le daoine áirithe go raibh baint agam leis an nGaelscolaíocht, gurbh é an caitheamh anuas san an chéad rud a léimfeadh amach as a mbéal, fé mar a bheadh cúis ag teastáilt uathu chun cur i gcoinne na Gaelscolaíochta agus go raibh cáineadh maith aimsithe acu. Mantra de shaghas éigin a bhí ann. Is dóigh liom gur chreid roinnt acu, gan bacaint le heolas cruinn a lorg, go raibh bunús leis an gcáineadh sin, go minic toisc gur theastaigh uathu é a chreidiúint. Ní raibh sé bunaithe ar fhíric ar bith, dár ndóigh, agus léirigh sé aineolas iomlán ar dháileadh na nGaelscoileanna ar fud na hÉireann. Íorónta go leor, is daoine pribhléidithe ba mhinice a déarfadh é sin, i mo thaithí féin. Is cuimhin liom, ait go leor, a bheith ag cruinniú amuigh sna Túir i mBaile Munna maidir le Gaelscoil nua, i dteannta Jacqueline Ní Fheargusa, agus bhí an seomra plódaithe le daoine áitiúla a bhí a d'iarraidh bogadh ar aghaidh leis an nGaelscolaíocht. Agus cúpla lá ina dhiaidh san, chuala mé an líomhain sin á caitheamh amach arís, agus léirigh sé dom an tslí go mbíonn daoine áirithe sásta cáineadh ar bith a dhéanamh ar rud nach dtaitníonn leo, gan bacaint leis na fíricí a fhiosrú. Chun a bheith cothrom, ba cheart dom a rá gur chuala mé aire ná raibh cáil na Gaolainne air, nuair a caitheadh an cáineadh san amach os a chomhair, á rá le daoine ina pháirtí féin go raibh foghlamtha aige ná raibh bunús leis an gcáineadh san. Agus cheapas gurbh uasal an gníomh é sin. Ní téarma é an díchoilíniú a úsáidtear sa ghnáthchaint. Is téarma é a bhaineann leis an stair, leis an tsíceolaíocht, leis an idéolaíocht, mar shampla. Ach ó thosnaigh ré athbheochan na Gaelainne céad caoga bliain ó shin, is é an cuspóir atá ann cuidiú le muintir na hÉireann athshealbhú a dhéanamh ar an nGaelainn agus ar a bhféiniúlacht náisiúnta. Is ionann, mar sin, an díshealbhú agus an coilíniú, agus is ionann an t-athshealbhú agus an díchoilíniú. Nuair a bunaíodh na Scoileanna Náisiúnta in Éirinn sa naoú haois déag, bhí cuspóirí éagsúla ages na comhpháirtithe eaglasta a cuireadh ar an mBord Náisiúnta. Bhí comhaltaí an Bhoird sin roinnte go cothrom ar bhonn creidimh. Ach ó thaobh féiniúlacht chultúir de, bhí cuspóir an rialtais choilínigh an-shoiléir. Tá an méid sin le léamh go hoscailte sa rann a deirtí sna scoileanna sin, rann ar dhírigh Seán de Fréine ár n-aird air na blianta ó shin. I thank the goodness and the grace That on my birth have smiled, And made me in these Christian days A happy English child. Is eol dúinn go raibh múinteoirí sármhaithe sna scoileanna náisiúnta san ach gur chuir na cigirí a cuireadh amach chuig na scoileanna go láidir in aghaidh aon iarracht ar an athshealbhú náisiúnta a bhí ar siúl ages na múinteoirí. Nuair a bunaíodh an Saorstát, chinn na poiliticeoirí a bhí i mbun an stáit, an t-athshealbhú a chur chun cinn sna scoileanna, agus d'éirigh leo cuid mhór. Ach bhí an cogadh cathartha tar éis an-dhochar a dhéanamh do mheon an phobail i dtaobh an idéalachais agus an athshealbhaithe de, agus bhí an tsoiniciúlacht agus an t-éadóchas a lean an cogadh uafásach san tar éis an meon náisiúnta a lagú. Ina theannta san, bhí leanúnachas sa státseirbhís idir an stát coilíneach agus an stát nua ó thaobh córas de. Ní foláir a rá, áfach, gur éirigh leis an stát nua an bunmheon coilínithe a dhíbirt, an meon a léiríodh sa dán úd, ach go raibh sé i bhfad níos deacra ar na cúiseanna atá luaite againn an t-athshealbhú ar an nGaelainn a chur i gcrích, go háirithe lasmuigh de gheataí na scoile. Go deimhin, ba mhinic a cháineadh na múinteoirí an t-ualach athbheochana a bhí á leagan ar na scoileanna agus gan aon iarracht oifigiúil shuntasach eile a bheith le feiscint in aon áit eile sa státchóras ná sa tsochaí i gcoitinne. Tá sé tábhachtach a aithint, is dóigh liom, gur gníomh athshealbhaithe é ár ngréasán scoileanna féin agus ár gcóras oideachais féin a bheith againn mar Phoblacht. Gaelscoileanna san áireamh. Gníomh athshealbhaithe eile is ea go múintear an Ghaelainn sna scoileanna ar fad. Ceist eile ar fad, dár ndóigh, is ea cé chomh maith agus a mhúintear í, i gcásanna éagsúla. I mo chás féin, bhí ardmheas ar an nGaelainn sna scoileanna ar ar fhreastalaíos-sa, scoileanna de chuid na mBráithre Críostaí, dream go bhfuil meas mór agam orthu, agus thugas an Ghaelainn liom. Is deimhin mar sin go raibh meon an athshealbhaithe do mo spreagadh agus mé ag obair le Gaelscoileanna. Domsa, ba leibhéal breise athshealbhaithe é an Ghaolainn a chur ar fáil do ghlúinte nua mar theanga bheo seachas díreach mar ábhar scoile. I ndeireadh an lae, tá sé tábhachtach a thuiscint, áfach, gur gluaiseacht oideachais í an Ghaelscolaíocht agus gur gluaiseacht í a bhain agus a bhaineann a cuid cuspóirí oideachasúla amach go héifeachtach. Ó thaobh an tumoideachais agus an stádais uile scoile a thugtar don Ghaolainn ins na scoileanna sin, ba phribhléid domsa é, mar sin, an deis a bheith agam ról beag a imirt san obair sin ar fad.